Ó, fáilte go dtí athimirt Corn Uí Mhuirí anseo i Ráth Mór inniu, Pobalscoil Chorca Dhuibhne i gcoinne Coláiste Bhaile an Róistigh. So, sé seo. foireann Phobalscoil Chorca Dhuibhne. Sa chúl, uimhir a haon, Luke, Luke de Bhailís, uimhir a dó, Conor Ó Súilleabháin agus Tomás Ó Súilleabháin, deartháir do Conor, Tomás Ó Súilleabháin, uimhir a trí. Ansin tá Cian Ó Murchú agus an líne leathchúl, Aodán Ó Conchúir, uimhir a sé, Brian Ó Beaglaoich agus uimhir a seacht Tomás Ó Súilleabháin. Lár na páirce, tá Marc Ó Conchúir agus Pádraig Mac an tSíthigh. Uimhir 10 ansin, líne leath-tosaigh, Máirtín Ó Gormáin, uimhir 11 ar an daichead slat inniu, Seán Ó Gairbhí agus Gearóid Hickey Ó Brosnacháin. Ansin istigh san líne lán-tosaigh, Cathal Ó Bambaire, Séamus Ó Muircheartaigh ar imeall na cearnóige agus Conchúr Ó Géibheannaigh agus sé seo foireann Choláiste Bhaile an Róistigh, sa chúl Paddy Lynch, líne lán chúil Daragh Kelleher, Niall Quirke agus Donnacha Murphy, líne leath chúil Nathan Walsh, David Griffin agus Seán Powter, an fear sin a bhí cluiche iontach ag an fear sin seachtain ó shin, ansin lár na páirce,

Ag leanta isteach anois ó Shane Kingston, fear an daichead slat. Thar n-ais ansin don fear mór, uimhir a naoi, tógann sé ceann, bhfuil sé cruinn, tá sé cruinn ó uimhir a naoi, Evan Ryle, an chéad phointe den cluiche ó Evan Ryle, tar éis dhá nóiméad nó mar sin agus Conor Ó Súilleabháin, Conor ag teacht suas an pháirc anois, Conor tá tosnú go hiontach ag Conor inniu, ceann deas ansin i dtreo Conor Geaney. Casann Conor isteach i gcomhair an lár an ghoirt agus tá sé sin ag Seán Ó Gairbhí. Seán Ó Gairbhí ag gluaiseacht go hiontach inniu freisin. Sin calaois ar Sheán, tá Gearóid anois, tá sé réidh chun ceann tapaidh a thógaint. Tógann sé, cuireann sé ceann isteach, droch-chic do i dtreo Séamus ach briseann sé i dtreo Cathal Bambaire. Cathal Bambaire leis an dorn, amach ansin i dtreo Conor Geaney agus cúl i gcomhair Pobalscoil Chorca Dhuibhne. Go hiontach ansin, fuair Cathal Bambaire. An ó Séamus, úsáid sé an dorn ar dtús agus go tapaidh i dtreo Conor Geaney, bhí Conor ag gluaiseacht agus tá cúl ansin ag Pobalscoil Chorca Dhuibhne, Pobalscoil Chorca Dhuibhne tar éis deich nóiméad nó mar sin, gabh mo leithscéal, tar éis sé nóiméad, cúl ansin ó Conor Geaney, ach gluaiseacht maith ansin, gluaiseacht mhaith. Fuair Cathal Ó Bambaire an break ansin ó Séamus Ó Muircheartaigh agus bhí Conor ag gluaiseacht. Fear tapaidh thar n-ais i dtreo an fear mór. Tógann sé cic anois ach bhí Marc ann agus tá sé dainséarach istigh. Ah, go hiontach ansin. Anois chun Brian, is dóigh liom, Aodán Ó Conchúir. Anois tá Conor Ó Súilleabháin ag teacht amach leis an liathróid. Now. Thar n-ais ansin i dtreo deartháir Tomás Ó Súilleabháin. Thóg sé cic, níor ardaigh sé a cheann in aon chor agus tá an liathróid anois ag Baile an Róistigh ach tá Máirtín ag obair go dian arís ach tá an liathróid caillte againn. Caithfimid bheith glic freisin. Caithfimid bheith i bhfad níos glic ná sin. Anois tá sé thall ansin ag uimhir a hocht do Bhaile an Róistigh, fear lár na páirce, sé sin,

Lads, bí cúramach anseo! Tógann sé ceann anois. Cé tá ann? Máirtín! Máirtín, thar n-ais leis an dorn i dtreo Brian Ó Beaglaoich. Thall ansin. Casann sé isteach go dtí an lár agus é ag dul suas an pháirc anois. Timpeall seachtó slat ón gcúl anois. Tá sé ag dul suas fós. Caoga slat ón gcúl. Ach tá, nó caithfidh duine éigin teacht chuige. Tá sár-rith ansin ó Thomás Ó Súilleabháin. B'fhéidir go bhfuil seans ach tá an cúl báire go hiontach ansin ach. Úsáideann go hiontach ansin, rith iontach ansin ó Thomás Ó Súilleabháin agus Pointe ó Phobalscoil Chorca Dhuibhne. Bhí an cúl báire go hiontach ann freisin. Bhí seans ag ag Tomás ach bhí sé bhí air casadh thar n-ais ar an cos. B'fhéidir Mark agus Seán Ó Gairbhí. Beirt acu ach tá sé ag Máirtín. Úsáideann sé Aidan. Aidan ag imirt go hiontach. Anois Aidan ag dul suas. Úsáideann sé an dorn thar n-ais i dtreo Pádraig Mac an tSíthigh, cuireann Pádraig ceann isteach sa chúinne i dtreo Conor Geaney. Tá sé ag Conor an am seo, casann sé isteach, b'fhéidir, tógann sé an cic, ó cic gleoite ar fad ó Conor Geaney agus thar an trasnán ó Conor Geaney. Cic gleoite, ach pas gleoite ansin ó Phádraig Mac an tSíthigh. Uimhir a naoi anois, Evan Ryle, tagtha síos an pháirc mar. Tá Pádraig Mac an tSíthigh ar an bhfear seo arís uimhir a seacht. Cé atá ag faire ar an fear sin? Níl fhios agam. Tá sé ag uimhir a dó dhéag anois agus Mark ag teacht chuige, ceann dainséarach ansin i dtreo, i dtreo an fiche haonú líne. Tá sé ag an fear seo. Á, bhí ana spás agus am ag an fear sin an liathróid a chur thar an trasnán. Níl fhios agam cad a tharla ansin. Uimhir a dó dhéag. Pointe ansin ó Daniel Meaney. Kingston anseo, timpeall tríocha slat amach ón gcúl, is dóigh liom, an taobh clé.

PJ Mac an Láimh tar éis teacht isteach i gcomhair Garrett is dóigh liom-se. So, yeah, liathróid anois caite isteach ag an réiteoir. Ó, go hiontach ansin ó Mark Ó Conchúir.

Agus an seacht ag dul suas fós, tá sé i dtrioblóid anois. Ó! Táimid i dtrioblóid, b'fhéidir. Ó, go hiontach ansin, an fear sin, Ciar, em, Conor Ó Súilleabháin. Brian Ó Beaglaoich anois, Brian ag teacht isteach go dtí lár an ghoirt, ús, úsáideann sé Tomás Ó Súilleabháin. Tá sé ag Tomás. Tá Tomás ag lorg cabhair. Níl aon chabhair ann. Tá cabhair ann ó Brian Ó Beaglaoich. Tá an liathróid ar an dtalamh. Tá an talamh an-trom. Yes, tá sé ag Brian anois, ag teacht amach leis, eh, leis an, Cad a úsáideann sé anois? Cian, Sé seo níos fearr. Ceann tapaidh, Ó, Cian Ó Murchú, tá sé ard! B'fhéidir go bhfuil seans ag Cathal Ó Bambaire. Ó, níl sé aige! Tá sé aige anois! B'fhéidir go bhfuil sé i dtrioblóid, tá sé thar an trasnán! Ó, Cathal Ó Bambaire! Go hiontach! Ach cic gleoite ó Chian Ó Murchú. I bhfad níos fearr, i bhfad níos tapaidh isteach go dtí na tosaigh. Fuair Cathal Ó Bambaire é agus chuir sé thar an trasnán é. Cuireann sé ceann suas ansin. Ó, tá sé ag uimhir a dó dhéag anseo. Tá Marc ag teacht chuige. Marc, Agus Pádraig Mac an tSíthigh ag teacht chuige, tá sé ag dul isteach go dtí an lár, úsáideann sé an dorn, fear mór ansin, uimhir a naoi, uimhir a hocht, gabh mo leithscéal. Conor Geaney ag teacht chuige, tá sé dainséarach, uimhir a fiche ag dul suas, tógann sé cic, leis an ciotóg! Ó, cic. Yeah. Yeah. Cic iontach. Anois, tá sé ciúin anseo anois. Tá sé réidh chun é a thógaint. Tógann sé.

Anois i dtreo Cathal, seans ag Cathal, seans ag Cathal Ó Bambaire, go hiontach ar fad ó Conor Geaney. Dhein sé sár-rith ach chaith sé an liathróid amach ag an am ceart agus chuir Cathal Ó Bambaire thar an trasnán é ach sár-rith arís ó Thomás Ó Súilleabháin. Ceann tapaidh ansin i dtreo PJ, tá Brian ag dul leis, caithfidh, úsáideann sé Cathal Ó Bambaire, tá Cathal istigh anois, b'fhéidir go bhfuil seans ag Cathal é a chur thar an trasnán, tógann sé an cic, Go hiontach arís ó Cathal Ó Bambaire. Brian, ceann tapaidh ansin i dtreo PJ. Brian, dul leis. Anois PJ thall anseo in aice leis an taobhlíne. PJ dul suas an páirc anois, tá sé ag lorg cabhair, tá cabhair ann ó Tomás Ó Súilleabháin, Tomás Súilleabháin, casann sé isteach i gcóir an láir, tógann sé cic leis an ciotóg, Oh, go hiontach ar fad ón fear sin ó Shráid na nGabhar, Tomás Ó Súilleabháin, trí phointe anois idir na foirne. Anois, ceann dainséarach ansin i dtreo an fear seo tapaidh a bhfuil sé uimhir a 19, ciotóg is dóigh liom, thar n-ais i dtreo uimhir a naoi, cuireann sé ceann ard isteach i dtreo, Ó! dainséarach istigh tá sé an fear mór seo, b'fhéidir go bhfuil sé ag, sea, ag uimhir a hocht déag leis an ciotóg, ceann ard, ah leaids, leaids, féach an slat amach, thar n-ais i dtreo uimhir a dó dhéag, uimhir a haon déag dul chuige. Isteach ansin i dtreo uimhir. Tá sé seo dainséarach! Thar an trasnán, lads! Tomás Ó Súilleabháin Caithfimid pointe a chur an clár anois. Tomás, Tá Brian leis, úsáideann sé Brian. Táid go léir traochta, Brian ag dul síos an páirc. Téann sé isteach go dtí an lár. Tá Brian ag dul suas an páirc fós. Úsáideann sé Tomás Ó Súilleabháin. Tomás Ó Súilleabháin, leis an ciotóg. Ó, pointe gleoite. Tá sé seo dainséarach. In aice leis an taobhlíne anseo. Marc Ó Conchúir, teacht chuige. Go hiontach ansin ó Marc Ó Conchúir. Go hiontach ar fad. Tá Cian istigh. Go hiontach anseo ó Pobalscoil. Máirtín anois. Úsáideann sé Séamus. Úsáideann sé Brian. Brian. Tomás Mac an tSíthigh ag seoladh Tomás Ó Súilleabháin anois thar n-ais anseo i dtreo Séamus Seán Ó Gairbhí i dtreo Marc Marc anois thall ansin níl aon, ó, Úsáideann sé Tomás Ó Súilleabháin, Tomás Ó Súilleabháin ag dul isteach fós, an calaois ar Tomás, nó úsáideann sé anseo Marc Ó Conchúir, cic ag Marc, go hiontach ansin ó Mharc Ó Conchúir! Trí phointe anois idir na foirne, tá an am caite, tá an am caite. Is dóigh liom go bhfuil Tomás Mac an tSíthigh tar éis teacht isteach. Sea. Tomás Mac an tSíthigh in ionad Cathal Ó Bambaire. Tá an cluiche imithe bhuachaint anseo ag Pobalscoil Chorca Dhuibhne. Tá Pobalscoil Chorca Dhuibhne tar éis é a bhuachaint 2012, 2013, 2014 agus anois anseo 2015. Don ceathrú uair as a chéile, ba mhaith liom mo bhuíochas a thabhairt do Pádraig Ó Dufaigh agus Micheál Ó Dargáin an cluiche seo a chur amach ar an idirlíon agus buíochas arís don

Tomás Ó Beaglaoich sa leis an gym, dhein sé arís obair iontach ansan. Tá Seán Ó Flannúra a dhein an fís go léir, bhí sé iontach leis na tactics is gach rud, agus tá Ciarán Ó Murcháin, a tháinig mar bhainisteoir arís an bhliain seo, bhí sé againn cúpla bliain ó shin arís chomh maith. Tá sé go hiontach. Tá meas mór againn do Chiarán agus arís do Thomás Ó Grifín mar thraenálaí. Dhein sé san.